na Aguleri ka anyị nọ kedu ka ọ dị n'oge ugbu a ee ọ bụ ndị duru Aguleri bụ ndị a ị na-afụ na onyonyo gị ha zukọtara nnọọ wee rute na ya bụ Obuga ịbịa kelee ndị mgbe Ee, ya bụ nwa amadi nke na-abata Jefo bụ ee, the regent of Nri bụ onye nke nọchitere ya bụ ee, mkpa eze na-emebi anya ihe dịka arọ asaa gara aga oge Nrijiọfọ nke ịbụa rapụtara wee gaba ife onye na-esokwu ya n'azụ ya ọ bụrụ ee, ọba

ọ bụ ọba RN Tabansi maazị ekene eze nke ọfụ afọ bụ Nri Enwelana nke abụọ Thank you.

Arabia rekalamu. Arabia rekalamu.

ọ bụ onye ama dịka ya bụ eze Aguleri na ị ga-afụ ya bụ nkoda mbata na ọ bụ ya bụ onye bụ eze Aguleri

Ikenga Akperi anọ na ya. Ikenga. Ikenga. Ee, anọ na ya. Ee, akazu ugotulu. Ikenga. Akazu ugotulu. Onye a na-eṅomi nke o mere. Aguleri na ndụ onye na-eturu ala amụta nwa nwelibe n'obodo. Maazị Chiema. Onye na-eturu ala amụta nwa nwelibe n'obodo. Ya bụ iwere ka a na-azụ ihe atelu m n'egwu ihe oyibo onwe eji atụwa ihe ọbụla anya ihe ọbụla oyibo ya eme bụ mya maka eji atụwa ihe anya anwụ ya na-atụ ụtụ ka m nwere ihe ọlụlụ oyibo metere ị malị ihe na-ekwu a nwere otu o ji na-atụ n'anya nwụrụ

nke onye nke a na-anị bụ onye isi oche mụnwa bụla onye na-esi ya unu nwe mme unu dị ire nwe o. unu nwe mme ndị nwe o. ụmụnne anyị bụ ndị Nri mme nke unu dị ire nwe o. na eli na eli ọmịmị akọ ọbadị ka ọ dị anyị wee wenata si na nwanne onye bụ onye ọrịa bụzi nwanne mmadụ bịa bịa ọnwụ onye ọrịa gị ka ọ- bara bụ ihe o ji eli ị mere na ọ bụ nwanne gị iche ọ bụ ndị Aguleri Representative Assembly ARA na ọbịa unu bịara be anyị anyị kere ofe ego na ese n'ahịa nwa ihe bleze na-atọ edi wa nwa ya anyị gwahụrụ otu ọjị na-atọ n'ahịa nwa n'obu nke ụmụnne ha bụ mma agụ ndị Agụkwụ ndị nwere na tu

aka hụrụ m ahụrụ m oto ọ bụ nwanne anyị nwoke anyị na obi bụ Augustine Eze eze asa onye akpara m aka si na isi aka dị n'aka ọba mlidinvi n'ọbụ ndị isi abụọ isi anụ ọnwa n'ọba nwe otu ọdị na-atọ na adị n'ahịa ahụ n'ọba nwe ego ịta nwe eji wee nwe ya na ogwe ego na-abụ na ilidi m n'aka na ndị ichie nwe ndị ichie kedu ihe ma agwa Augustine Eze eze asa ndị ichie Agụleri Otu n'igbo si mpala ekele pa aka gị na ọgụ elulu bụ ụlọ ọ ya abalị gị uke abụrụ ogidi nke ọ abụ gị n'azụ Ah, biko nụ ọ bụ ekene ka ndị Nri na eze Nri na ndị niile nọ n'ebe a ka anyị buru wee bunye unu ọ bụrọ sọsọ mmanya a nwa na ọjị e wetara anyị tata ka a na-ekene ekene maka na anyị amarọ ma anyị ga-enwetazikwa ohere ọzọ iji wee kene unu n'ife niile a na-emere anyị kemgbe anyị bịara ebe a ụnyaa ife niile ndị Agụleri niile na-emere anyị kemgbe anyị bịara ebe a e jide wee ruo kịta ọ bụ ekele ka ndị Nri na-enye unu unu si na-anabata anyị so ogologo okwu adịrọ ya kịta biko ka i buru ekele wee bunye ndị unu Thank you. Agụleri na-ekele unu. ebe niile dị onye onye si n'ite ahụ ibe ya ọka esopịa ibe ebe niile dị egwu ewerego nke wee ghọta ihe ya eme enyafe echa anya

dịka ka m na-esili wee na-anọbụ na mbụ chetakwa na ọ ka bụ aka ọlụ paramount video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 agel street 1 enugu eh, ka ị na-elekiri na ụbọchị tata Eh, i nenee anya ị ga-afụ na ebe a juru eju bara abara Eh, ihe karịrị nnu mmadụ isii jupụtara na ya bụ eh, ama ụmụ ezeọra o wee bụrụ na ọ dị egwu o wee bụrụ tata ka ha bụ ndị Aguleri Representative Assembly eh, na ndị Aguleri niile n'ebe ha jeta ewegwu nnọọ n'ụlọ ma ndị ukwu ma ndị ichie niile ma ndị dị uru niile e nwere na Aguleri na ọ bụ nnọọ tata ka ha na-ezukọta wee na-anabata ya bụ eze nri ọfụ bụ nri enwelana nke abụọ ee, na ndị nri niile bụ ndị nke nọ na obi ya bụ obi ụmụ ezeọra dịka o si wee dị na ụbọchị tata bụ ee, iri abalị ahịa bụkwara ma ahịa oye ọnwa febụwarị n'ime afọ bụ 1988 ọ dịkwa ka o si wee mee wee na-asị gị na-ege ntị na anyị na gị ka nọkwa ya ọ na na-akpọtụ akpọtụ na-azụtụ azụtụ Ee, mmadụ dị ka aka ezu ogo Ee, ọ nọkwazi nnọọ nso nso n'ebe a juru eju bara abara Ee, onowu em, orimmiri ọnwa na-eti ọzọ mma na imirikiti ndị ndị niile e ji eme ọnụ bụ ndị obodo nri agụkwu nri ha jupụtara nnọọ n'ebe a nabata tata

Ee, oge mbụ anyị na-abịa na obodo a bụ Aguleri dịka e si wee mata ọ bụ na Aguleri na Nri bụ otu ihe ya bụ a bịa n'ihe gbasara echichi eze na ọ bụ Aguleri na Nri ka ọ dịrị wee bụrụ na dịka a na-afụ akwado inwe nri enwelana nke abụọ o wee tosi etosi na anyị ga-abịakwanụ wee megasị afọ ụmụ omenala dị iche iche nke dịlị anyị na ha imegasị mana oge anyị na-abịa ka e mere ka anyị mata na o nwerarị ebe e si wee chọọ ikponye aja na ya bụ garị ị ma na ihe na-emelu nri ihe ana nri na onwe nri ifikuanim bụ onye bụ eze nri mbụ bido ya bụ ihe ekweghị wee nwanne okenye wee were nnọọ ee ya bụ wee nụ onu anyị ji wee na-akpọku ya anyị bụ ụmụ ya ụmụ nri wee zọpụta anyị na aka ndị ajọ mmadụ ahụ wee bụzie na tata ka ya bụ nlọ a na-ekwu anyị na-alọ kamgbe arọ asaa gara aga na ọ bụ tata ka ọ na-afụ apụta ihe dịka i si wefu na-elekiri ọha na eze dị iche iche bụ ndị nke zụkọtara n'ebe a n'ụbọchị taata jupụtara nọ na obi aṅụrị na ụdị nke pụrụ iche wee na-egoli ya bụ eze nri n'onwe nọkwazịkwazị nọ n'akụkụ nke ya wee werufe anya wee na-agbagasị okirikiri wee na-afụ ka ihe niile a na-emegasịfụ na na- na ya bụ iru obu gad si agagasị ọ bụ ugwu nke pụrụ iche ka a na-akwanyere na-akwanyekwara ndị nri n'onwe ha n'ụbọchị tata dịka o si wee dị duru niile nọ na Agụleri juru eju n'ebe a bara abara nke i si wefu na-elekiri ya na onyonyo gị ọ na-asịsị gị na amakọdụ mekata mekata na enweghị ihe ga-eme ka ekwensu tinye aka na ya bụ mmemme bụ nke a na-afụ eme ọ bụ ya bụ eze nri ka ị na-enekiri eze nri enwelani nke abụọ iru egwu jupụtara ya nọọ n'ọchị ọchị anyị bụ ndị otu ọrụ paramount vidio wee buru ụkpa ekene pụrụ iche ya na-ebunye ya ndị egwu ọdịnala dị iche iche jupụtara nọọ n'ebe a n'ụbọchị tata wee na-emegasị ọha na eze dị iche iche jupụtara n'ebe a maka ịnabata ya bụ eze ọrụ ọhụrụ na ndị nri niile obi aṅụrị

ee mmadụ dịka onowu anyị na-afụkwa aka ọlụ gị o. na-eme eme jisi ike ọkaa omee mmadụ dịkwa ka ọba nze kwesị chief edi okoye nọkwazị nsonso n'akụkụ nke welu anya afọ na-agbagasịrị onwe ekeresimesi otu ụmụ imirikiti ihe niile dị iche iche a na-eme n'ebe a si agagasịfụ ee ọzọ mma na onwe maazị ben egbuna nọkwazị nsonso n'akụkụ nke ya

Ee dịka oge anyị rutere n'ebe a ee, ụbọchị bụrụ na ahịa eke Ee, anyị na-anụ na murimuri na o nwere ka ee, ndị si ofe obodo dịdebere n'akụkụ nri ndị a na-akpọ ndị akamkpịsị si wee rute na obodo ebe a bụ Aguleri wee bịa wee gaa na ya bụ ebe wee ebe a na-enweta ya bụ ihe bụ isi a fụ wee kwaba okpu na mmemme ụbọchị tata kpọmkwem weruru ụtụtụ wee gaa wee chọọ ka ha kponye nnọọ aja na garị na ya bụ oke mmemme a na-afụ eme dịka o si wee dị ihe gbasara eze nri anwa bụ nke a na-afụ ichi na ụbọchị tata abụghị ihe a na-azọ azọ Ee, ọ dụbili adị tupu ee, anyị niile wee bịa ụwa a na-emelite ya wee ruo n'ụbọchị tata mana ọ bụzi ihe ịtụnanya na ụfọdụ mmadụ na-ewezi maka mana na sị na ọ bụ maka na ọ dị n'akwụkwọ ma a ga-asị na ọ bụ maka na a kpatara ego oyibo wee na-achọzi ka a ghalụ omenala wee mebezie omenelu a wee na-asị na a na-enwe ama ọkụ ka nke ahụ eme eme Ka ha bụ ndị anyị na-ekwu maka ha bụ ndị Akamkpisi ka anyị na-anụ na ha bịara na na obodo a bụ Aguleri bụ ebe nke anyị nọ n'ụbọchị tata wee bịa gasị afọ wee jee maka ọ gwago ha n'uche ha sị na ọ bụ ihe ego ga-alụrụ ha ha wee buru nnọọ ego n'ukwu n'ukwu wee lute na obodo ebe a wee gagasịwa ebe ndị duru duru niile e nwegasị n'obodo a wee chọọ ka e were ego wee sọchisie ha ọnụ mana dịka ihe na-emelụ nri esi wee na-eme na-emebuli bụ na tata na-emekwa na-aga n'iru wee mee ka ha bụ ndị duru anwa e jekwugasị wee jụ nya bụ onyinye ego niile e nyere ha ma nkwa niile e kwere ha ha jụ ya nnọọ jụ ya kpamkpam wee na-ekwu na ha ama-agha omenala wee mebe omenelu wee sị na n'ezie n'ezie na ndị na-echi eze na ọ dịbu adị ndị na ọ bụ ihe dịrị ha na ha na ka o si na wee dị na ha bụ ndị anwa a na-atụ anya na ọ bụ ha ga-echi ya bụ eze na mgbe mgbe ọbụla ha ji na wee bịa maka ya bụ ihe a ga-ewere na a ga-emegasịrị ha omenala anwa niile dị iche iche a na-eme maka ya onye kwere ha ya bụ ihe a na-ekwu maka ya anyị wee were ohere dịka ohere a wee na-ekelezi Olisa bi n'igwe Ee, na dịka otu anyị si wee tụọ anya na ya bụ mmemme na nnọọ aga nnọọ wele wele ee onwebeghị ihe mgbagwoju anya batara ya ee ọtụmasị na dịka ka o si wee dị na ọtụtụ tata na ọ dị ka a ga-asị na ọ bụkwa ya bụ ego ka a ga-eji wee sụsasịa ife niile a na-eme ee n'otu aka ahụ nọkọta ọzọ ọ dịkwazi anyị ka a ga-asị na ọ bụzi ha bụ ndị Akamkpisi anwa na-ekwu maka ya bịa afụ wee were ego wee gasịa ụmụ okorobịa n'ebe a bịazi wee chọọ ka e tisa ya bụ ihe a na-eme mana ka o sila dị Chukwu rụrụ nnọọ ọlụ ebube sitekwa n'aka nna anyị ukwu ahụ bụ onye na-elekọtara nya bụ Obu Uga anya bụ eh, Ezeọra na onwe ya wee na-ekwu na nke ahụ ama-eme n'iru ya wee nye nnọọ aka wee fụ na eh, e ji nnọọ nwayọ wee tọsasịa nya bụ okwu ma ndị agbata n'afa gbasịa ndụ wee mechiche ụmụ ha niile n'ihi na ka ọ dụbiri na mbụ na-ejirọ ego were na-eme ya bụ ihe wee na-ekene nnọọ Olisa bi n'igwe otu ihe pụtaziri ihe na ya bụ eze nke a na-echi bụ na mmiri ezoburo na obodo anyị nọ na ya ee, ọtụtụ mgbe gara aga mana dịka ka o si wee dị ee, na ka ka anyị rutere na obodo ebe a bụ Agụleri na oge anyị ga-esi wee megasị ife omenala dị iche iche na nwa obere mmiri fegasịrị na n'ebe a oke oyi dị egwu wee tụọ nke gosiri na ọ bụ nnukwu ihe mere na nnukwu ihe na-eme n'obodo ebe a n'ụbọchị tata obere ya na ya bụ ihe anyị na-ekwu abụrụla eziokwu ya bụzi na dịka ka ha bụ ndị Agụleri na-ezukọta nnọọ wee na-anabatazi anyị bụ ndị Nri na eze Nri ọfụụ afụ bụ Nri enwele m ana nke abụọ ee anyị nazi enwe olileanya na ọ bụzi naanị ihe fọdụrụ anyị bụ ijezi wee data ya bụ ududu eze bụ nke ga-aga ọ gatasịzịa ya bụ ee, ọkanga Agụleri nke a maala ama gazi edu anyị wee nabazia na be anyị bụ Nri ma Chukwu sokwalụ wee kwuo anyị wee na-asị na anyị bụ ndị otu ọrụ Paramount Video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Agil street Uwani Enugu na anyị juru nnọọ eju bara abara wee na-asị gị nọzie nke ọma ka i were nke anya na-ele nye anya were nke ntị na-anụ nye ntị ọ dị egwu ka o si wee mee ndeewonu Igbo ndị ọma ndị ọma

ee a na m ekwu ka a na-ekwu ee ụmụazị anọchapụkwa n'akụkụ dịka otu i si wee na-eletere ha ha jupụtara na uwe were anya ha wee na-agbara onwe ha ekeresimesi n'ihi na ọtụtụ n'ime ha maara na emechighị anya nke a bụrụ ee, naanị otu ugbo ka ha ga-afụ ụdị a na ndụ ha Ee, n'otu aka ahụ o nwekwara egwu ọdịnala ha bụ ụmụaka nwere ha ga-afụ agbara anyị ya bụ ka anyị ozi aka ọ ga-esi wee kpọtụ Thank you.

Ee, ọ bụbu egwu ha bụ ụmụaka ka anyị chọburu iletere wee tupu ya bụ oke mmọnwụ bụ Chief Philip Umeadi SAN Ọzọmma nke Nri wee dakapụtazie ka oke mmọnwụ ee e wee sị ka e nyegoro ya bụ nze nsọpụrụ dịrị ya nụ ya bụ na anyị ka na-enwekwa olileanya na egwu ụmụaka ka ga-abịakwa dịka ka egwu ụmụaka na-agakwa n'ihu chief Patrick Egolum ọnwa na-etiri ọra nke Nri e nọkwazi welu ee, ụkpa ekele nke pụrụ iche nke anyị bụ ndị Nri ji wee bịa wee na-ebunye ndị Aguleri maka otu ha si wee nee anyị ọbịa na ụdị nke pụrụ iche n'ụbọchị tata Ete gị ọ na-ekwe.

dịka ka o si were nsọ ị si wee fụ na elekere tata bụzi eh, iri abalị na otu eh, ahịa afọ ọnwa febụwarị n'ime afọ bụ 19 anyị bụ ndị ọgaranya bụ olileanya dịka esi ọkọbụ anyị ụnyaahụ na ọ bụ tata ka a ga-aga maka ịtụ mmiri dịka ka o sina wee dị Ee, ihe gbasara omenala a na-eme ya adịghị agbanụ agbanụ mana ka o sina wee dị ihe na-emere Nri ihe o welu nọ n'ụtụtụ tata nya bụ nwa amadi bụ Ekwegbalu Anyanwụ na onwe ya wee bata n'ebe a wee bịa zi ya nya bụ ozi eziri ya gboo gboo ole wee bụrụ ya wụ na ọnya ma ọ bụzi ihe ga-eme ka ije anyị bịa n'ebe a n'ụbọchị tata wee gaa wele wele nya bụ ka o sina wee dị anyị nazi enwe olileanya ee, na emegasịa afọ ụmụ omenala niile a ga-eme kpọtụgasịala ụkwụ na alụsị dị iche iche na mgbede tata Ee, na o lutezie na ụzọ ụtụtụ echi ga-abụzi ụbọchị eke ka anyị ga-ahapụzi wee gabazie na nya bụ mmiri wee jezie wee daa mmiri wee nata nya bụ odudu eze dịka ị si wee fụ na elekere ya bụ ọ bụzi n'oge ka m ji wee na-asị gị na anyị bụ ndị otu ọrụ paramount vidiyo bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Agate Street 1 Enugu na anyị ka na-asịkwa gị gị nọdebekwa anyị nso nso anyị ka na

ọ bụ ya bụ ọkanga Aguleri ka ị na-afụ anụzi ka ọ na-akpọtụ Ee, anyị na-enwe olileanya na a gasịa na ya bụ ugwu Otutunzu ee na ọ bụzi ya bụ ọkanga Aguleri ị na-ahụ anụ ka ọ na-ede ga-eduzi anyị wee dunaba anyị Ee, ọ bụ ya bụ mbido omenala ka a na-afụ n'obodo ọ bụ ya bụ Ezeọra otigbu anyịnya na-agọziri anyị ọfọ na-agọ ọfọ na-akpọku nna nna anyị ha wee na-amalite ụfọdụ emume dị iche iche anyị ga-afụ e megasị tupu e wee jee maka nda mmiri

ee ọ bụzi nna nna anyị ha ka ọ na-enye nri bụ ya bụ Ezeọra na iji wee mee ka obi wee dị ha ọcha wee napụla anyị ajọ mmadụ na ekwensu ka ya bụ mmemme nke anyị na-eme wee na-aga wele wele

n'olutu muduru ee azụgana Ee, ọ bụzi nọmba ụwa Ee, Ezeọra nke anyị nọ na be ha na obu ụmụ eze ekenezi ya bụ eze nri eze nri Enwelana nke abụọ a na-enye ozi eyi ma adị m adịgo mma na so obe m dị ka ihe nwe obere oge na-adịgo mma ihu nna adịgo mma chukwu alụgo m na chukwu azago oku na-adị mma so isi ike ha isi ike isi ike dịka ka o si wee dị ọ bụ nnọọ eh, okwu nkasi obi nke pụrụ iche ka ọ bịa wee na ya bụ eze nri Enwelana nke abụọ dịka ka ọ dị na tata bụzi eh, iri abụọ na abụọ nke ọnwa febụwarị n'afọ abụọ na tinyere ndị 88 ọ bụ kwa ụbọchị anyị na-eche eche elu na n'inezi anya ọ ga-abụ na nya bụ oke mmiri ka anyị na-afụ dịka o si wee dị n'oge ugbu a Ihe ọ bụla bụ ndị ga-emebere anyị ihe e ji maka ya wee bịa n'ebe a n'ụbọchị tata ka ị na-afụ elekere ozi n'etiti ikpere mmiri ahụ n'oge adịghị anya ha ga-elute ebe a maka iburu ya bụ ọkwa enye bụ mmiri dịka e si wee mata ihe a na-akpọ ya bụbụ Agbanabọ Ezu na Ọmambala

na-etezipụrụ anyị ga-afụ ọkụkọ ọcha ndị ahụ nọ n'etiti ikpere mmiri ji wee na-akpọkụzi nya bụ alụsị mmiri

a tụbanye ya bụ ọkụkọ ọcha n'ime mmiri na-etipụta ụzọ anyị ga-afụ ya ka ọ na ka mmiri bi agbada

nya bụ onye ga-ada mmiri adabanyego n'ime ya bụ mmiri aka nke ahụ ọ chịlitere elu gosiri anyị na o riro ya

m ga-elu ode na eji agụlụ taa ọ bụrụ mụ na gị ji aka mmiri anyị ụgbọ ịwapụ na ugbu na ewapụ ma ọ bụrụ mụ na gị jere na abụ n'ụgbọ

dịka e si wee mata ya bụ nwa amadị bụ onye nke tụrụ mmiri ga-ewetarịrị ihe o ji wee tụọ ya bụ mmiri tupu o wee segotakwa n'elu anị unu na-afọ atọ ụbụ n'ụgbọ na-anya ka ndị na-ama abịara obodo nwa mbụ unu ga-edo ụgbọ na ugwu n'ụwa kwụ

ọ dị egwu ọ ka e si wee mee ehee mmadụ ekwudataziri m ọ bụ ya bụ ihe a na-atụ anya ka e wetago ofu wee nyaziri ụgbọ wee na-agbagotazi n'elu ala ka anyị wee hụ ya ọ dị egwu ọ ka e si wee mee

ọ dịghịta nke a na-eme n'ibe anyị ụnụ abụrụ na anyị mesịgo ya bụ nsị wee kapịa anya ọnụ na afọ na ọ bụzi na ije ụla ka anọ Ebe na mbụla ka ọ na-agbụrụ akwụ na agbụda.

ọsụsụ asụchara ya dowe edowe na-enye ihe Yeah!

Ee, dịka ka ya bụ ọnụ na-ekwuru ọha na eze na akụkụ nke ndị ya bụ obodo anyị nọ n'ụbọchị tata bụ Aguleri na Ụmụezeọra Ọbụga wee na-akọpụtasị na ọ bụ ha bụ ndị Nri onwe ha bụ ndị nọ na Ọbụga n'ụbọchị tata kpọmkwem ee bụ ndị wetara ihe ọjị maka iji wee nye ọha na eze wee tụtụ ha akpịrị wee kpọnụkwa ha bụ ndị ee, o maziri nwa ha ee, wee gwa ha na obi dị ha ọcha maka ya bụ ihe nke jere n'ụtụtụ tata ndị unu ewetara obodo Ụmụezeọra ekene m unu Nri ekene m unu Nri ekene m unu biko nụ amarọ ka m ga-esi wee kene ekene ndị Nri mara ka ha si ga-ekene unu ekene kemgbe Nkwọ izu anyị ji wee bịa n'ebe a ịchọta ife anyị chọrọ ịchọta n'obodo a ọ bụrụ na ọ bụ ife siri ike ka ọ bụ na ọ bụrụ ife na-aga welele sọ na ekene ka anyị na-ekene unu igwe a na-akọwazi dịka ka o si dị n'oge ugbu a na ha bụ ndị na-elekiri n'afọ abịazi bụ ndị Aguleri Representative Council ee ọ bụzi ya bụ Igwe Eze Nri Enweleana nke abụọ ka ha na-ekene Aguleri Representative Assembly ọ bụ wa bụ ndị na-achị ndị Aguleri onye bụ chairman ya kansilọ Hyacinth Ilochi wa bịa maka emume wa bịago mbụ nke a bụ the final day ka wa bịakwa ka wa ka wa ka e si eme Igwe. Igwe. Igwe. ya bụ anyị ji ohere dịka ohere anyị bụ ndị otu paramount video wepụtala ukpa ekele pụrụ iche wee na-ebunye ha bụ ndị Aguleri representative council anyị na-asị ha ndewo Thank you. ee nna anyị ukwu anyị kenekwaa gị ndewo e biko ọ ga-asọ ọha na eze na-ege ntị ma na-enezikwa anya nke ọma nke ọma na ihe nkiri onyonyo telivishọn ha e, ịmata afa gị bụ nwa amadi dịka o si wee dị n'oge ugbu a afa m bụ Emmanuel Chukwudozie Udemmadụ, Ogbuanya Nnanyelugo. Ogbuanya Nnanyelugo, anyị na-ekene gị nnọọ. Ee, ohere anyị nwere dịka o si wee dị n'oge ugbu a bụ ka anyị na gị nwee obere mkparịta ụbụbọ Ee, n'ihi na anyị chọpụtara na ị nwere agba pụrụ iche na ngwuru ebe anyị nọ na ya n'ụbọchị tata bụ na ngwuru be ụmụ ezeọra e nya bụzi dịka ka o si wee dị biko ka ị gwa anyị otu ọnọdụ gị si wee dị na ngwuru ebe anyị nọ n'ụbọchị tata Mụnwa bụ

biko ọ ga-asọ anyị ka i welitekwuo ọnụ na ị na-aza ee ọzọ dịka ibe ya a ga-achọkwa ịnụta site na ọnụ gị bụ nwa amadi ee dịka otu e si wee kọọla anyị n'akụkọ na oge nna nna anyị ha biri na ọ bụ na ebe a ka Nri si wee pụta wee gazie n'ebe nke nke ha bi dịka o si wee dị n'oge ugbu a ee kedu otu i si wee fụ Ee, ọtụtụ oge ahụ gara aga ndị Nri si n'ebe a wee pụ kedu otu mmekọrịta unu unu na ha si wee dị ị ma na ọ tewe aka a bịalụ ime ihe ụdị a. ya oge Tabansi chiri eze that was 1937 i think that 1937 Tabansi chiri eze a bịalụ ebe a mee ụdị emume a. ndị Aguleri na ndị Nri bụ ụmụ Eri wa ncha niile bụ na ụmụ Eri ka va bụ emume ebe abụrọ ezi nkụ ka ọ bụ na ezi mmiri ezi mmiri ka a na-echu na-echu na-echu kwa ụbọchị so emume ebe eme na mmiri a bụ o tere aka e si mere ọ bụ ụwa ji bido a ga-emeride ya ụwa wee end ma ọ bụ na ụwa ya end mana ụwa na end So, echichi a I mean, emume a ga-adị na-aga so o nwerọ nsogbu dị. ọ dị mma ee na nke ikpeazụ dịka o- o si wee dịfụ n'oge ugbu a ọ bụzi tata bụ ụbọchị ikpeazụ ndị nri nwere ịnọ na ya bụ ee, obu ụmụeze ya bụ na ya bụ obu uga anyị na-anụ maka ya tupu ha wee hapụ wee naba eweziela ohere i nwere dịka o si o si wee dị n'oge ugbu a ka i wee nye ha bụ ndị nri ekene pụrụ iche gọọlụ ha ọfọ ndụ ga-eduhe ha wee gbaa n'okporo ụzọ niile dị iche iche wee naluo na be ha gọọkwazịalụ ya bụ eze nri ọfụụ bụ eh, eze enwelumanị nke abụọ na nri ọfọ pụrụ iche ọ ga-eji wee nọọ na ya bụ ukpo eze ya ịma na emume a bido n'ụtụtụ nke tata nke ikpeazụ a bido n'ụtụtụ ị mara ahụhụ unu tara wee jee na mmiri nke nwa bụ onyeso wee jesi ibe niile lụ- lụ- mee ive niile e mere ebe a wa data ya bụ ududu eze wa data ya bụ ududu eze so ududu eze ahụ wa datara enye enye gị ya, eh, eze mgbe ọ ga-eji ya na ibe ya emerie otu isi ya etirie aba ya alụrụ ya ọganiru ka ndị nri niile ga na-aga n'ive va bịara taa na ọganiru o nwerọ nsogbu dịlị wa ndị ụmụ eze ọra na Enugu Aguleri ekwugo na ọganiru ka ha ga na-eje o nwerọ nsogbu ga-adịlị ya ebe ọ nọ ebe ọ ga-echiri chiride nọride nọride ike agwụ ya ike agwụ ya ọ bụrụ ọkwa ike agwụ ya nọ na bịa na ike a na-agwụrụ mmadụ n'ọbịa but onye ọbụla ga-adị happy na nwata dị dị etu a bụ um, Ezeobi n'ọnya na chi mgbe so nsogbu anyị adịrọla ya ma ofu ọ dị mma site n'ike nke chukwu ọnụ aka nri bụ ọnụ nri ahụ anyị ekwugwo ndị mgbe ọzọ na anyị ego ego nsogbu anyị adịrọla ya n'oge ọ dị mma anyị na-ekene gị deje daalụ ọrụ dịka ka ọ dịzị na oge ugbu a i nezie anya ị ga-afụ na na ọhaneze ahụ niile bụ ndị si nri wee lutefe na-adanyegasịzi na ụgbọala ha dị iche iche ewee bụrụ na ọ bụzi okwu ụna ka a na-ekwuzi dịka o si wee dị n'oge ugbu a dịka ka o si dịzịfụ n'oge ugbu a nazi ya n'anya ee ọ bụ ya bụ nwa amadi bụ ee maazị oke obiekwe onye nke ama dịka bahama ee bụzi bụzi onye nke nọ na nchịkọ maka ndị nta akụkọ ka anyị na-afụ ka ya na-abanyezi na ụgbọala wee na-asịzi na anyị bụ ụmụ ọkụkọ gbakwara ọbara ka ike anyị ra o were ohere ike ohere a wee na-asị ya na ọ bụzi n'ebe a ka anyị bụ ndị otu ọrụ paramount video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 agile Street Uwani Enugu na ọ bụzi n'ebe a ka m na-asịzi eh, ndị ụmụnne anyị bụ ndị eh, nya bụ eh, Enugwu Aguleri ụmụ Ezeọra na-asịzi ha ka ọ dịzianụ ka anyị jee nke ọma ndewonu